daoibh páistí arís, múinteoir Joan anseo agus seo obair bhaile oíche Déardaoin, oíche an Déardaoin, agus atá ann ná léitheoireacht. So deireann sé léigh, read agus dathaigh, ach níl tusa chun é a dhathú mar is leis an scoil an leabhar seo, so just léigh, sin an méid. So uimhir a haon. Seo é an druma. Cé leis an druma? Is le Clíona an druma. So ceart go leor a pháistí so is ceist é sin. So an féidir linn bheith ag smaoineamh ar an bhfocal ceisteach. So cad is ainm duit? Cad agus céard? Cad? what, what? conas, conas atá tú? conas? Seo focal ceisteach freisin, foirm cheisteach, conas, how, conas atá tú? Agus an cuimhin libh nuair a bhíomar ag déanamh cá, C A fada, C A síneadh fada, so cá, an cuimhin libh cá bhfuil an capall? Tá an capall sa bhosca. Cá bhfuil an eitleog? Tá an eitleog ar an tseilf. An cuimhin libh? So, an, inniu, so, cad, céard, conas, Cá, where, inné agus inniu tá cé againn? Cé? Who? Cé? So seo é an druma. Cé leis an druma? Is le Clíona an druma. Is le, is le Clíona Owens. Is liomsa é. Cé leis é? Más rud é go bhfuil peann ag an múinteoir agus beidh an múinteoir ag rá 'cé leis é? agus beidh tusa ag rá 'is liomsa é' nó b'fhéidir go mbeidh duine éigin ag rá 'is le, mm, é', right, agus ainm an duine a chur isteach anseo. Agus féach ar an abairt, ar an chéad abairt. litir poncaíocht, an dtuigeann tú punctuation, litir mór i dtús abairte agus lánstad ag an deireadh, agus más rud é gur ceist é na focail ceisteacha, na foirm ceisteach, cad, céard, conas, cá, cé, bíonn comhartha ceiste ag deireadh an abairte, an dtuigeann sibh? So, uimhir a dó, seo é an caisleán! caisleán. Cé leis an caisleán so is ceist é so. Focal ceisteach agus comhartha ceiste. Cé leis an caisleán? Is le Neasa an caisleán. Uimhir a trí, Seo é an leabhar. Seo é Here, here is an leabhar. Cé, ceist arís, cé leis an leabhar? Is le Rossa an leabhar. agus uimhir a ceathair, féach air. Seo í an liathróid. í mar tá an focal seo baininscneach, feminine focal, an dtuigeann tú? leabhar firinscneach. Ach beidh muid ag déanamh é sin tar éis tamaill. Seo í an liathróid. Cé leis an liathróid? So, ceist arís. ehh, cad, céard, conas, Bhí cá againn inné, cá where. Inniu tá cé againn, cé who. So foirm comhartha ceiste anseo, question mark, comhartha ceiste, comhartha is a sign or mark, comhartha ceiste, question mark, abair é, comhartha ceiste, comhartha ceiste, an-mhaith, is le Róló an liathróid, is le. He owns, is le, is liomsa é, or cé leis an liathróid? is le Róló é, Róló é, is liomsa é, an dtuigeann sibh. So, just táim chun é sin a léamh arís. So, just, seo é an obair bhaile, an rud seo a léamh. Seo é an druma. Cé leis an druma? Is le Clíona an druma. So, téann an scéal anseo, a haon, a dó, a trí, a ceathair. Seo é an caisleán. Cé leis an caisleán? Is le Neasa an caisleán. Seo é an leabhar. Cé leis an leabhar? Is le Rossa an leabhar. Seo í an liathróid. Cé leis an liathróid? Is le Róló an liathróid. So, an-mhaith, rang a dó. An-léitheoireacht, léitheoireacht reading, great reading ó rang a dó anocht. Maith sibh, páistí! Slán anois!